Caoimhín, an féidir leat a rá dúinn cad é an foras patrúnachta agus faoin sórt oibre a bhíonn ar bun agaibh? Bhuel is pátrún agus eagras bainistíochta do scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbun agus an dara leibhéal é an Foras Pátrúnachta agus is dóichí sé an ról atá againne ná scoileanna a bhunú agus ansin iad a bhainistiú. Ceapann muid boird bhainistíochta chun iad a riaradh ar ár son go háitiúil. Ansin déanann muid saghas ionadaíocht ar son ár scoileanna agus ar son an earnáil oideachais lán-Ghaeilge lenár bpairtnéirí oideachais agus leis an Roinn Oideachais agus mar sin de. A, Cén post atá agat san eagraíocht? Is mise an tArd-Rúnaí san eagraíocht agus oibrím anseo san oifig le beirt eile agus tá bord stiúrtha againn chomh maith déanta suas de ionadaithe ó na scoileanna éagsúla atá fúinn. A, Agus tá sibh ag Ceiliúradh breithlá mór i mbliana, nach bhfuil? Yeah, tá. Tá an Foras Pátrúnachta 25 bliain ar an mbóthar i mbliana. Bunaíodh muid thiar i 1993 agus an chéad scoil a bhí againn riamh ná Gaelscoil an Ghoirt Álainn thíos i gCorcaigh, scoil ilchreidmheach a bhí ann. Is dóichí ó thús ama bhí sé d'aidhm ag an bhForas Pátrúnachta a bheith ann mar rogha do thuismitheoirí agus freastal ar mhianta tuismitheoirí agus ar an dóigh sin, e. Bhunaíomar scoileanna lánGhaeilge agus an dara ceist a bhí le cur ar an bpobal áitiúil ná cén sainsprid spioradálta a bhí uathu agus má bhí sainsprid ilchreidmheach uathu, bhunaigh muid an scoil mar sin, má bhí sainsprid Chaitliceach uathu, bhunaigh muid scoil leis an sainsprid sin agus ceann eile ná ceann idirchreidmheach agus mar sin. Is dóichí, bhraith muid ariamh go raibh muid ag freastal ar thuismitheoirí agus ar a mianta agus gur léirigh muid an t-athrú atá tagtha ar shaol na hÉireann le fiche cúig bliain anuas agus go bhfuil tromlach na scoileanna atá bunaithe againn le deich mbliana, is scoileanna ilchreidmheacha iad.
Agus cén bhliain a thosaigh tú ag obair leis an bhForas? Thosaigh mise ag obair anseo leis an bhForas i 2000 agus 2009.
An bhfuil aon phleananna speisialta agaibh maidir leis an gcomóradh seo i mbliana? Tá sraith imeachtaí leagtha amach againn i mbliana, is dóichí, idir comórtais ins na scoileanna chun na scoileanna a dhéanamh rannpháirteach dhó, tá dinnéar agus ócáid cheiliúrtha ollmhór againn in Óstán an Carton House, ar an 28ú lá de mhí Aibreáin agus tá súil againn go mbeidh tíocht le chéile mór ann ónár scoileanna agus na daoine a chuidigh linn thar na mblianta, chomh maith lenár bpairtnéirí oideachais agus mar sin de. Chomh maith leis sin, amach i Meán Fómhair na bliana seo, nó an scoilbhliain atá romhainn, tá sraith imeachtaí eile leagtha amach do na scoileanna chomh maith céanna. Bhí alt suimiúil agat san Irish Times le déanaí. Dóibh siúd atá ag éisteacht linn inniu agus nár léigh é, an féidir leat achoimre nó cur síos a thabhairt dóibh faoi céard a bhí le rá agat ann? Bhuel, go bunúsach séard a bhí i gceist agam san alt ná, 'sé Bliain na Gaeilge atá ann i mbliana agus tá sé sin aitheanta ag na heagrais Ghaeilge agus go deimhin seolta ag an Taoiseach féin ach ní, ní, is dóichí, Príomhphointe a bhí muid a dhéanamh, níl na polasaithe nó níl cur i bhfeidhm na bpolasaithe ag an Roinn Oideachais ná ag an Rialtas ag tacú leis an nGaeilge ná Bliain na Gaeilge go deimhin. Mar shampla, i mbliana níl aon bhunscoil ná aon mheánscoil lán-Ghaeilge á oscailt cé go bhfaigheann An Foras Pátrúnachta 25% tacaíocht ó thuismitheoirí in aon phobal ina dtéann muid isteach ann. So séard a bhí an pointe a bhí muid ag iarraidh a dhéanamh ná is gá don Roinn Oideachais agus don Rialtas i ndáiríre feidhmiú go dearfach ar son na Gaeilge agus nuair atá straitéisí nó nó acu ó thaobh bunú scoileanna ba cheart go mbeadh tús áite á thabhairt do na scoileanna lán-Ghaeilge sa bpróiseas sin.
M, An bhfuil aon aiseolas faighte agat ón Aire Oideachais Richard Bruton agus ón Roinn Oideachais maidir le bhur dtuairimí ó thaobh todhchaí ghluaiseacht na nGaelscoileanna? Bhuel, is dóichí is cineál comhrá leanúnach atá idir muid héin agus an Roinn Oideachais maioll ar an nGaeilge agus ceist na Gaeilge. Tá muid ag ardú an cheist seo go rí-mhinic leo. Tá an Roinn ag cur in iúl dúinn go bhfuil siad ag tacú leis an nGaeilge ach tá muid ag iarraidh dul i gcion orthu chun cinntiú go bhfuil níos mó agus níos mó tacaíochtaí ann. Tá an-díomá orm go pearsanta go bhfuil aire oideachais againn gan Gaeilge líofa mar ceapaimse go bhfuil an Roinn sin an-tábhachta ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge. Tá suim mhór agam i dtodhchaí ghluaiseacht na nGaelscoileanna san Iarmhí de bharr go raibh mé i mo chónaí ar an Muileann gCearr ar feadh roinnt blianta nuair a raibh mé óg agus a fhios agam go bhfuil tú ina chónaí sa bhaile. Tá staid ghluaiseacht na nGaelscoileanna ar an Muileann gCearr ach go háirithe ana-shuimiúil, ceapaim. An féidir leat achoimre a thabhairt dár éisteoirí faoi staid agus todhchaí ghluaiseacht na nGaelscoileanna sa chontae i gcoitinne, led' thoil? Bhuel, is dóichí sa Mhuileann gCearr áit a bhfuil mé héin 'mo chónaí, tá dhá bhunscoil lán-Ghaeilge ann, ceann acu Gaelscoil an Mhuilinn atá ann le os cionn fiche bliain agus ansin tá Gaelscoil an Choillín atá faoin bhForas Pátrúnachta ann le beagnach deich mbliana anois. Ciallaíonn sé, má bhreathnaíonn tú ar an Muileann gCearr mar saghas eiseamláir de bhaile ar bith timpeall na tíre, ciallaíonn sé go bhfuil éileamh agus gá le rogha ann ó thaobh Gaelscoileanna i mbaile ar bith agus go bhfuil bailte ábalta tacú le scoileanna lánGhaeilge a bheith inmharthana. Agus go deimhin, tá sé riachtanach i ndáiríre mar go mbeidh níos mó agus níos mó scoileanna lánGhaeilge ag an mbunleibhéal ins na bailte seo mar mura mbeidh, Mura mbeidh, ní bheidh siad in ann tacú le bunú oideachas dara leibhéal. Agus is dóigh, tá roinnt iarrachtaí déanta anois le cúpla bliain anuas aonad lán-Ghaeilge a bhunú sa Muileann gCearr agus ar nós rud ar bith go minic ní éirítear leis ar dtús ach tá an-suim agus tá coiste láidir ansin sa Muileann gCearr atá ag iarraidh oideachas lánGhaeilge ag an dara leibhéal a bhunú. Timpeall an chontae tá Gaelscoil eile in Áth Luain, tá ceisteanna faoi, tá Longfort, níl sé i bhfad síos an bóthar ach tá muid, breathnaíonn muid ar na ceantair sin an-bhuailte ar a chéile agus go bhféadfadh siad tacú le oideachas ag an dara leibhéal trí Ghaeilge. Ina theannta sin, tá's agam go bhfuil, bíonn an-chaint ar Pop Up Gaeltacht faoi láthair agus tá's agam go bhfuil ceann ag teacht aníos sa bhaile. Mar sin, tá an-suim sa bhaile sa nGaeilge, bíonn ranganna Gaeilge ar siúl in Áras an Mhuilinn chuile sheachtain, tá grúpaí ann a thagann le chéile chun. comhráite a bheith acu i nGaeilge thíos ansin, tá Comhaltas Ceoltóirí Éireann ann agus mar sin de. Tá an-suim ann, tá 's agam go bhfuil an-suim ag na cumainn éagsúla ann, tá mé féin bainteach le Cumann Naomh Lomáin agus tá an-suim acu sin i gcur chun cinn Scór mar chuid den chumann peile agus chomh maith leis sin ag cur chun cinn na Gaeilge chomh maith.
Ceapaimse, más féidir leis an dara Gaelscoil ag an mbunleibhéal a bheith sa Muileann gCearr, is féidir leis an dara bunscoil a bheith in aon áit sa tír, ceapaimse. Bhíos ag lorg eolais faoi Ghaelcholáiste i mBaile Átha Luain. Bhí Gaelcholáiste ann, nó tá, b'fhéidir go fóill. An bhfuil sé i bhfeidhm? Cén áit é seo? Baile Átha Luain. i mBaile Átha Luain. Níor, ní Gaelcholáiste a bhí ann, ba aonad lán-Ghaeilge a bhí ann agus ní, ní, níor lean sé, rinneadar tréaniarracht leis ag an am ach is dóigh, caithfear a bheith fíor, fíorchúramach le, leis na haonaid mar bhí sé de pholasaí riamh ag an bhForas Pátrúnachta gan tacú le haonaid mar bhraith muid go raibh, go leor bagairtí ann dóibh mar is aonaid iad i máthairscoil Bhéarla agus go bhfuil sé an-deacair ag na daltaí agus na múinteoirí agus an scoil sin feidhmiú mar aonad glan lán-Ghaeilge agus teastaíonn an tacaíocht láidir seo ón aonad go mairfidh sé. Ach tá súil a'inn, tá súil a'inn b'fhéidir seirbhís lánGhaeilge ag an dara leibhéal a chur ar fáil san Iarmhí amach anseo. An bhfuil aon teachtaireacht ar mhaith leat a chur amach do dhaoine ina gcónaí ar an Muileann gCearr agus san Iarmhí i gcoitinne atá ag lorg dara, oideachas dara leibhéal dá bpáistí trí mheán na Gaeilge sa chontae? Bhuel, is dóigh an teachtaireacht atá ann ná go bhfuil buntáistí ar leith ag baint le oideachas lán-Ghaeilge. Tá siad seo cruthaithe ní amháin in Éirinn ach go hidirnáisiúnta agus má tá na buntáistí seo fáighte ag. páistí ag théann tríd an chóras ag an mbunleibhéal, beidh siad níos fearr fós má théann na páistí agus na daltaí seo tríd an chóras iomlán ag an dara leibhéal freisin. Agus dá bhrí sin, séard a bheadh mé a rá le muintir an bhaile agus an muintir na hIarmhí go ginearálta ná má fhaghann siad an deis, agus beidh an deis ann, tacú le hiarratas ar mheánscoil lánGhaeilge nó aonad lánGhaeilge nó cibé cén cruth a bheidhs air amach anseo, ba chóir tacú leis agus. an deis sin a thabhairt dá bpáistí.
An shíleann tú go mbeidh Gaelcholáiste nó Aonad Gaeilge sa Mhuileann gCearr sna gearrblianta atá amach romhainn? Níl aon phleananna ann i láthair na huaire go n-osclóidh sé go gairid, ach tá An Foras Pátrúnachta faoi láthair ag obair leis an Roinn Oideachais ar mhúnla a bheadh inghlactha mar aonad againne a d'fhéadfadh fás isteach ina Ghaelcholáiste neamhspleách go dtosódh an múnla seo amach mar aonad. Tá muid á thástáil seo i bPort Laoise i láthair na huaire agus de réir mar a fhorbraíonn an múnla sin beidh féidearthachtaí ann do cheantair ar nós an Mhuilinn Chearr.
Dúirt tú nach bhfuil Gaelscoil nua ag oscailt i mbliana, i mí Mheán Fómhair i mbliana. Tá Coláiste na Tulchann ag oscailt nach bhfuil? Níos an bhfuil sibh mar pátrún ar is aonad Gaeilge é do Chaisleán Cnucha.
Tá. Tá cosán Coláiste Tulchann ag oscailt ceart go leor faoin mBord oiliúna. Is dóigh, is iontach an rud é oideachas lán-Ghaeilge a bheith curtha ar fáil ach is dóigh an buntáiste a bhraith mé riamh a bhí leis an bhForas agus atá leis an bhForas Pátrúnachta ná feidhmíonn muide mar eagraíocht ar son na Gaeilge agus feidhmíonn muid trí Ghaeilge agus níl aon rud ar ár gclár i ndáiríre ach oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chur ar fáil do pháistí na tíre seo. Braithim, má tá pátrún eile ann, go bhfuil deacrachtaí acu díriú chomh géar ar an aidhm seo agus atá an Foras Pátrúnachta in ann, mar is pátrúin iad atá socraithe suas trí Bhéarla, a fheidhmíonn trí Bhéarla agus a bhíonns ag freastal ar scoileanna, a lán, a fheidhmíonn trí Bhéarla. Mar sin, go minic, is drioball a bhíonn sna scoileanna lánGhaeilge agus is buairt é agus is dúshlán ollmhór é do na heagrais seo freastal ar na scoileanna lánGhaeilge mar ba chóir. Sin an fáth go minic bíonn an Foras Pátrúnachta mar áis agus tá muid ag cur in iúl don Roinn Oideachais gur acmhainn muid don chóras go ginearálta agus go bhfuil muid sásta ár bpáirt a phlé agus a ghlacadh. chun tacú leis an gcóras agus le hoideachas lánGhaeilge go ginearálta.
Chun teacht go dtí deireadh an agallaimh, an bhfuil aon phleananna mór agaibh ó thaobh a bheith ag freastal ar an éileamh ar Ghaeloideachas go náisiúnta sa ghearrthéarma nó mheántéarma? Tá sé ráite againne go minic anois go bhfuil éileamh ann trasna na tíre de 25% ar oideachas lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal. Now, má smaoiníonn tú go bhfuil 3,000 bunscoil lán-Ghaeilge, bhuel, breis is 3,000 bunscoil lán-Ghaeilge ann, go garbh, sin 750 bunscoil lán-Ghaeilge a cheart a bheith sa tír má tá an t-éileamh sin ann. Faoi láthair, níl ach 145 bunscoil lán-Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. Bheadh sé, agus tá sé ráite againne, go dteastódh breis agus 200 bunscoil lán-Ghaeilge sa chéad chúig nó go deich mbliana eile chun freastal ar an éileamh seo agus ba mhór an rud a bheadh bainte amach dá mbeadh an soláthar sin ann faoi 2040, dá ndíreodh muid, mar gheall ar an togra atá fógraithe ag an Roinn. Tá próiseas dífheistithe fógraithe cheana ag an Roinn Oideachas, den Eaglais Chaitliceach, Tá sé curtha chun cinn againne go mba chóir breathnú ar na ceantair seo ar dtús agus ceist a chur an bhfuil scoil lánGhaeilge iontu. Mura bhfuil, ba chóir go mbeadh agus ba chóir go mbeadh 25% de réir na figiúirí atá againne, 25% de na scoileanna in aon cheantar, go mba cheart gur scoileanna lánGhaeilge iad. Mar sin, tá muide ag cur amach don Roinn agus don Eaglais agus do na pobail seo go bhfuil muid sásta le scoileanna a sainmheon teanga, a athrú, agus má tá uathu, an sainmheoin spioradálta freisin, mar is féidir leis an bhforas pátrúnachta freastal ar an dá sprioc atá ann go náisiúnta mar a aithníonn muid é, sin é an rogha spioradálta ó thaobh ilchreidmheachas a thabhairt isteach sa gcóras oideachais chomh maith le rogha ó thaobh sainmheoin teanga na scoile ag an am céanna. Tá feachtas ann timpeall na tíre i roinnt áiteanna ar son Gaeloideachas ag an dara leibhéal ach tá a lán ganntanas múinteoirí. Cad é an scéal faoi sin? Bhuel, is fáinne fí atá ann i ndáiríre agus tá dúshlán ann maidir le ganntanas múinteoirí sa chóras go ginearálta faoi láthair, is cuma scoil Bhéarla nó scoil Ghaeilge. Ach i gcónaí nuair atá tú mar mhionlach, mar atá an t-oideachas lán-Ghaeilge, Buaileann an cheist seo níos troime muid. I mbliana tá spásanna breise curtha ar fáil ar an MGO i nGaillimh, sin an Máistreacht san Oideachas, agus beidh breis mhúinteoirí ag teacht amach as an gcóras sin. Tá iarratas déanta go mbeadh an Máistreacht eile ar an taobh seo tíre chomh maith céanna. Tá breis. Caithfidh muid, is dóichí, i ndáiríre, breis múinteoirí agus breis daoine nó mic léinn a mhealladh isteach sa gcóras. Mar shampla, ceann de na rudaí atá déanta ag an bhForas Pátrúnachta ná tá muid ag déanamh ceangal leis na coláistí agus le coláistí eile. Bhí muid thíos i gColáiste Mhá Nuad anseo le gairid agus labhair muid le mic léinn atá ag déanamh an iarchéim san oideachas agus mhínigh muid dóibh agus mhol muid dóibh cúrsa, b'fhéidir TEG, a dhéanamh, sin é an Teastas Eorpach sa nGaeilge, le linn a gcuid staidéir ionas, fiú mura bhfuil an Ghaeilge mar ábhar céime acu, ionas go bhfuil siad in ann a dhul amach agus postanna a aimsiú ins na scoileanna lánGhaeilge tar éis dóibh cáiliú. Agus is ceann de na hearnálacha é an earnáil scoil, oideachas lánGhaeilge, go bhfuil postanna ann agus go bhfuil fás san earnáil seo, bheadh siad ag tabhairt an deis dóibh féin fostaíocht lánaimseartha a fháil amach anseo. Tá tionscadal agaibh maidir leis an tríú teanga a bheith á fhoghlaim i scoileanna, nach bhfuil? An féidir leat just cur síos a thabhairt dúinn faoi sin? Tá, tá tionscadal seolta againn ansin ag ár gcomhdháil i mí na Samhna seo caite. Go bunúsach tá sé aitheanta ag, is dóichí, ag an domhan san am i láthair go bhfuil gá le gá níos mó agus níos mó leis an ilteangachas agus an cumas sin a bheith ag páistí na tíre seo agus muid ag dul i ngleic leis an Eoraip agus ar thíortha níos leithne ná sin. Tá sé seo, is dóichí, níos tábhachtaí fós anois má tá an Bhreatimeacht ag tarlú agus gur muide, b'fhéidir, an t-aon tír amháin atá fágtha atá, gurb í an Béarla an phríomhtheanga sa tír ó thaobh labhartha de. Braitheann muid agus muid ag plé le scoileanna san Eoraip agus nuair a fheiceann muid go bhfuil ilteangachas ag feidhmiú ins na scoileanna sin, em, gur féidir an rud ceannann céanna a dhéanamh anseo agus tá córas curtha i bhfeidhm againn in ár scoileanna le tosú Meán Fómhair seo chugainn le scéim phíolótach ina mbeidh an tríú teanga á mhúineadh ins na scoileanna seo. So séard a bheidh sa tarlú ná tiocfaidh na naíonáin isteach, déarfaimid, i mí Meán Fómhair agus eh ní bheidh aon eh teanga teagaisc acu ach an Ghaeilge. seachas an teanga, an tríú teanga seo, abair Fraincis nó Gearmáinis nó Iodáilis nó Spáinnis, cibé cén teanga atá roghnaithe ag an scoil. Agus séard a tharlóidh ná múinfear ábhar ar leith den churriculum tríd an sprioc-theanga seo. agus múinfear é seo suas ó Naíonáin Shóisir go dtí Rang a sé leis an rang seo agus sé an aidhm agus an sprioc atá leis ná go mbeidh an páiste nó an dalta líofa i nGaeilge, i mBéarla agus sa tríú teanga seo nuair a fhágann siad an bhunscoil.
Tá sé ana suimiúil. Ba mhaith liom cainteach arís am éigin sa todhchaí a Chaoimhín, faoin tionscadal sin, b'fhéidir tar éis é a bheith tagtha amach agus tá súil agam go mbeidh níos mó Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí á bhunú amach anseo sna gearr blianta atá amach romhainn so beidh mé ag cainteach arís. Go raibh míle maith agat.
Go raibh míle maith agat.